A pháistí! Iontach sibh a fheiceáil arís, mar is eol libh, Domhnach is ainm domsa, agus inniu tá mé chun leabhar eile a léamh, féach! Mamó craiceáilte eile, agus teach solais Mhamó, agus í thuas ansin sa teach solais, tá cuairt chuici agus tá moncaí agus ainmhithe eile ina gcónaí léi i dteach solais! Man, feicimid, léifimid an scéal agus feicimid cén sórt, cén saghas áit craiceáilte é teach solais Mhamó, dar liom. Teach Solais Mhamó le Eddie Kennedy. Ba é Fintan Tate a mhaisigh, Iarla Mac Aodha Bhuí a d'aistrigh agus ba é Cló Mhaigh Eo a d'fhoilsigh. So, féach an Mamó ansin agus an teach solais atá aici. Feicimid cad atá sa scéal. Ó, na báid go léir iascaireachta. Sea, agus cinn eile freisin. Tiomnú do Chloe agus Megan, an bheirt chailíní breátha. Tá Mamó Shorcha ina cónaí i dteach solais in aice na farraige. Tá sioráf mar pheata aici, Ailbhe, atá chomh hard le crann, féach, whoa! Bhuel, sin peata éagsúil, sioráf mór, nach ea? Féach an mamó, agus an teach solais, agus an fharraige, agus na faoileáin ag eitilt mórthimpeall, féach, agus an baile. Hmm. Cúpla lá ó shin, sheol Mamó cuireadh chuig Sorcha teacht ar cuairt chuici. Ó, sin bealach le litir a sheoladh, féach, cosa an fhaoileáin agus é ag eitilt trasna chomh fada leis an mbaile thall ansin. Ó, féach an moncaí ansin. Agus peata, féach air. D'fhreagair Sorcha lena litir féin, Ba bhreá liom dul ar cuairt chugat. Pacálfaidh mé mála agus beidh mé leat go luath. Agus n'fheadar, thug sí an litir don faoileán agus bhí an faoileán ag eitilt ar ais leis. Ó, sin í, féach, amuigh ar an bhfarraige, báidín beag agus a mála pacáilte aici, agus na maidí rámha agus í ag rámhaíocht. Féach.

Féach uirthi, cct, Mamó féach. Tháinig sí go teach solais Mhamó díreach in am don lón. Thug sí pabhsae bláthanna léi do Mhamó. Nach bhfuil siad go hálainn! arsa Mamó. Féach, agus a mála. Agus nach bhfuil an bheirt an-shásta iad féin a fheiceáil, eh? Cén chaoi a bhfuil Ailbhe? arsa Sorcha le Mamó. Ní ní fhaca mé le fada é. Tá sé amuigh ansin sa ghairdín, arsa Mamó. Féach! Tá sé ag breathnú isteach ort. Féach air. Nach é atá mór ard agus eitleoga, eitleog, féach ina bhéal aige. Caithfidh go bhfuil sé ag imirt leis an eitleog. Caithfidh gur lá gaofar atá ann. Bíonn lá gaofar ag teastáil don eitleog, nach mbíonn? Amach le Sorcha sa ghairdín mar a raibh Ailbhe ag imirt le heitleog. Bheannaigh sí dó agus thug sí barróg dá chos. Féach uirthi. barróg mhór dó. Féach mar go bhfuil a mhuineál i bhfad ró-ard di. Bheadh uirthi dul ar. suas staighre éigin le bheith in ann barróg a thabhairt dó thuas mórthimpeall a mhuineál, nach mbeadh? Hm, sin mamó freisin. Hm. Nuair a bhí an lón réidh ghlaoigh mamó isteach orthu. Bhí boladh álainn ó na plátaí nuair a shuigh siad síos le hithe. Neam! Rís agus subh sméara dubha a bhí ann. Féach orthu. Babhla mór. Úúú, féach ar Ailbhe féach. Tá seisean réidh le n-ithe ceart go leor, caithfidh go dtaitníonn an boladh leis. Leis sin, chonaic Sorcha péist chabáiste ghorm bhuí ag iarraidh teacht timpeall ar bhogán ar an taobh thall den crúiscín. Féach orthu, sin iad ag teacht mórthimpeall an bhogáin. Féach, a Mhamó, ar seisean, nach greannmhar an péist chabáiste é sin lena stríocaí gorma agus buí, féach, buí agus gorm agus buí agus gorm agus na cosa air, féach. N'fheadar an bhfuil suim aige cupán tae a bheith aige freisin? Fuair mé é sin ó mhairnéalach a chaith píopa breac arsa Mamó. Agus an píopa mór breac atá aige ina lámh. Tá solas ard ag Mamó ar bharr an teach solais Lasann sí san oíche é chun cabhrú le mairnéalaigh teacht slán abhaile. Féach ar na báid go léir atá ag iarraidh teacht slán abhaile istoíche agus bíonn an solas sin an-chabhraitheach dóibh, nach mbíonn? Bíonn na mairnéalaigh go léir chomh buíoch di go gcuireann siad bronntanas chuici ó chian is ó chóngar. Ag teacht, sin bronntanas mór eile di. Ceapaim ar aon nós. Cad a cheapann sibhse? Suas le Sorcha go dtí a seomra leapa a bhí chomh hard san aer le heitleog Ailbhe. Féach, tá sí i dteach solais so caithfidh sí dul mórthimpeall na staighre go léir, níos mó fiú, féach. agus isteach an doras. Nuair a d'oscail sí an doras, d'fhéach sí isteach agus chonaic sí dhá mhoncaí ag troid. Féach ar an dá mhoncaí ag troid, féach. So sheas sí eatarthu agus is dóigh liom go bhfuil sí ag tabhairt amach dóibh, an bhfuil? Stopaigí, a amadána! arsa Sorcha. Cén fáth a bhfuil sibh ag troid? Chonaic sí ansin an líreacán a bhí ina bhéal ag moncaí amháin. Yum! Féach an líreacán anois. Dúirt sí leo é a roinnt le chéile. Ach ní túisce sin ráite aici ná go raibh an líreacán sáite i mbéal an mhoncaí eile. N'fheadar ar thosaigh an troid arís. D'fhéach sí amach an fhuinneog agus bhí an solas ag imeacht ón spéir. Féach, dul faoi na gréine taobh thiar den bhaile. Tá an baile ag breathnú go hálainn leis an ghrian sin. Bheadh uirthi dul a luí go luath agus oíche mhaith a rá le Mamó. Chuir sí uirthi a culaith oíche bhanphrionsa, an ceann ab fhearr léi féin. Thug Mamó póigín di ansin agus luigh sí siar lena scíth a ligean. Féach ar sa leaba ansin agus í ag dul a chodladh. Críoch. Tá Ailbhe tar éis dul a chodladh freisin. Só. B'in Teach Solais Mhamó. Súil agam gur thaitin an scéal libh agus feicfidh mé sibh go luath arís. Slán!